pa nkhani yokhudza makadi achipani ndinakonzekera ulaliki wanga kupita tsiku limenelo monga chairman yohane mbatizi nditayamba kufalitsa uthenga wa mulungu uja ndinadzangoona chapansipansi kudzaona kuti a- a- kukubwera anyamata ovala zofiira chakuti ngati nthawi imeneyo kuti titapatsidwa stock ya makadi kugulitsa makadi ndiye ndinali ndi nyamata wanga mmodzi amene anasowetsa ndalama zokwana 75 kwacha za makadi zija

uwona uwu ndi straight safika zokopezo koma ndi straight kumalo kumene kokaponyedwa anthu anthu amene aja ndi straight basi akakufika pano kuja kuchitira mali sikuja kudamu kuja angomvula muje muje kumponya nda muje imported call ku diaries imadya munthu in 2 minutes kaduli alosoneka mukakhala kumene ku ku ku ku ujeni ku ku matope road ko ndiye amakonda kupita nawo kawiri kawiri amamanga anthu aja nkupita nawo ndi usiku

akuluakulu tinene zoona amene achatu adalamulira kudatha basi kudathatu basi sapita kawiri never again again ndine joana gwede 1976 ndiye timasewera kumene kucha ndi anzathu abwera antchito akwathu anadzati- anadzatitana modzidzimutsa ndiye timawafunsa amayi mayi chochitika ndi chani mayi anga amango- amangolira within two days tinaona apolisi akubwera atavala zinthu zawo nkuzungulira nyumba yonse ija pa geti amakaniza aliyense olowa amakaniza aliyense otuluka ndi ndi zaka 5 koma moyo umene tinakula unali moyo wozunzika fo ine ndi kamchimwene kangako moopa mulungu Sa- masaka aja afodya aja zimasaka zimene zijaja timalowa anthu awiri ukukumakhala kosoko timalowa anthu awiri ndoti sitifunda masaka aja amalekeza umu khala kuti akamati aka- abambo anati anawa achili chosapeza bwino neni mangozitenga ngati kuti ndizabodza ndi moyo umene tinatani ndi moyo umene tinakulira fa tinakula moyo wokapolo osati masiku amene sanaonenso pena kumene kuti mwina ine ndichingobadwa no kwa anthu amba ena aliwonse mwina kuzimana ndi kupezako mtendere koma simapeza mtendere wina uliwonse fotolo ku sukulu tikapita ku sukulu amangotithamangitsa ana a gwede sakufunika pano ku sukulu amene anayesetsako kuphunzira anali brother wathu oyambayo anasintha dzina anamtenga ndi akezi awo a amayi anga amakhala nawo ende anasintha dzina iye samalembetsa gwede nde amene akhala ngati iye waphunzirako komanso anamwalira pano mafunso amene anafunsidwa bambo anga ku khoti anali ofunsa kunena kuti chifukwa chani ana ako umawalera moyo wa chizungu chifukwa chani ana ako amapita sukulu ya azungu eh? kusonyeza kuti amaposa a Kamwana amene anali nthawi imeneyo commissioner wa polisi mafunso ake anali ngati amenewo ndiye ndi zimene zinadzasonyeza kuti panali nsanje ndi chinanso chimene chinadzasonyeza nsanje yayikulu zinali a john tembo nthawi yomweyo anathamangira kumunda kukatenga kumunda zimene zinadzasonyeza kuti inali mphamvu ya nsanje ndiye gogo anga achati amanga eti aamuna analekeza pamenepo anapezeka kuti analetsa kuwapatsa madzi akumwa analetsa kuwapatsa chakudya chene chilichonse sanapatse olo chofunda chipiloni china chilichonse anawasiya ngati pa simenti kuti adzigona pali pamenepapa A- a- a- atembo aja analetsa sukulu anapanga zotseka china chilichonse chimene angapange choti ifeyo tikhale pa zero tikhale ana basi eh, opanda ntchito ya galimoto ya polisi imabwera nthawi ina iliyonse kudzatifuna ndimathamanga ndimathamanga osati masewera mwina uyuyu ndili ndampana chonchi ndiye tikuthamanga muntchire akutithamangitsa kuti atiwole tonse akatiponye kunyanja tinakula moyo wake kuti umenewu agogo anga aja anamwalira kumaula basi ndiye choti anaonda kwambiri anthu akwathu ku ntcheu anapita kumene kuja anakadziwa chifukwa cha dzala dzomatana gogo wanga amuna anali ndi dzala dzomatana chonchi zinamatana chonchi za miyendo sizinali zobalalika ndiye anadziwa chifukwa cha dzaladzo ndiye anatenga mtembo kupita koma tsiku la maliro ndimakumbukira ineyo ngakhale nali wang'ono apolisi anali balalabalala kuyang'ana kukamwa kuti kodi tikulira bwanji akulira bwanji polira maliro mm? ndiye kuti gogo anga obereka bambo anga anangozizira zonse mpaka anamwalira chifukwa chodandaula ndi mmene zinthu zinalili Never again. Tabita kawiri never again. Uh, ine ndine rogers wesley andrew winga nkhanza za mcp zinali zazikulu kwambiri pa ineyo chifukwa namangidwa popanda chifukwa 3 years 3 months 3 days akuti ineyo ndineyo nali woukira kanyama chiume amene timangomva tili pa sukulu kuti anachoka kunoko 1964 pamene ine mkundifunsa pano ndinali ndi zaka zitatu ndi miyezi this time kanyama chiume ndingamudziwire kuti nde a ayamba kunditibula anapeza pa kastulu ka buffet kena kake kanalembedwa we are all equal pansi paja panali kavesi then polisi uja anangowerenga we are all equal mbama kwa ineyo ife tinafikira mu cell 1 cell 1 pompaja paja oti magona anthu over 80 85 pakati kugona kwake ndekuti wina miyendo choncho ndikuti mutu wa wina uli uku wina choncho ndekusemphana choncho now wina akamwalira zimene zimachitika munthu kungomwalira kabulangete kaja amalanda tenga wina wa moyo iye mtembo wake kunyamula kuyika mortuary yathu inali pafupi ndi chimbuzi pa, pa khomo la chimbuzi lolowera ka chimbuzi ndiye panali mortuary galimoto yotenga anthu kuti akaphedwe ife tinayiona ndi maso ineyo nayiona ndi maso kukolola anthu kupha anthu ngati kapena kukolola nkhumba kapena chani nkhanza zimene amapanga mcp Ah, bilimankhwe ndi bilimankhwe Aka- akakhala poyera amakhala oyera pa green green yellow yellow komabe ndi bilimankhwe mcp imapha anthu oona ndi maso ineyo kukolola kwake kunali choncho omwe aja abale athu abale athu kuti amakhala ma prison warders ndiye anali abale athu kwambiri kuposa asilikali apolisi ndi amene amatiuza iyeyo tamva uje wamwalira uje amupha uje apita uje apita nde life ya mcp inali yowawisa kwambiri isabwere kawiri never again timva zina za zomwe banja la stephen majaheni gondwe anakumana nazo omwe anamangidwa ndi kulandidwa katundu monga momwe akulongosolera leonard majaheni gondwe kuma 1960s eh, amagwira ntchito yake ku ma mines mu zambia copperbelt then eh, after atachita amass amass ndalama yokwanira he decided to come home and invest in Malawi. 1961 atabwera kumuzi kunoko with the little money he had he decided to buy a maize mill ndipo chigayo ichi anaguladi patangotha mwezi uh, kunapezeka kuti this other morning kunyumba kunabwera apolisi ali mu 110 akozota kufuna mteti zipita mayi athu sanauzidwe mpaka pano pasimatanibe sitimaziwa then eh, atakhala masiku ochepa pa 30 october the same 1982 anabweranso ndikuwamanga tena apolisi reason simaziwikabe mpaka pano pamene boma tinagwirizana kuti munthu uyu tiye timulande katundu nthawi imeneyo kuti panali forfeiture act imene amakhazikitsa forfeiture act pena umadzifunsira kuti amafuna azilanga anthu amene ali successful in business zina zinthu zovuta kwambiri chita kuthamangitsidwa m'nyumba ngati sizakwanu anthu kumavutika m'dziko ngati muli dziko la eni ake yet ndife amalawi katundu yense analandidwa nyumba zonse zinalandidwa magalimoto onse anali nawo analandidwa magalimoto anali nawo 5 ife ana tinasowa kolowera sukulu tinasiyira panjira anthu amatikana nzomvetsa chisoni kuti mpaka mayi anga anadzamwalira kuti life imene anali subjected to inali yovuta kwambiri atangomangidwa bambo athu mayiyo nthawi yomweyo MP anawachotsa nthawi yomweyo aboma anapita ku lumphi kukalanda nyumba zimene amakhalamo ndi galimoto imene anagulira aboma anatenga zonsezo ndizona kuti mpaka panopa anafe tikulira tsogolo lathu linawonongeka tsogolo la ana athunso linawonongeka bambo mpaka anamwalira waiting for justice katundu wawo yense amakwana almost 200 million kwacha he was given interim payment ya 20000 Thank you.

anthu osunga mafuko a fuko munakolera m'maso muli gwa inu nkumadzitama pachulu anamalira akusisimu mbadwa zolirira chilungamo munaombera kukhosi kutada kudera dambisa nzanga lopulula nalo mango asanakhwime makolo a ana anzanu okondedwa munapwayira mutaledzera ndi mphamvu zobwereka zokuchititsani chiwewe poona magomo pa chigwa munalephera kutsutsa mfundo zoluma ndi choonadi anasanja inu munaswa mitu yawo mosaopa kolona pachifuwa analakwanji a Chiwanga lero ankhanzanu tiyankheni anaputa yani Sangala khanda inu a manja a magazi tafotokozani anayambana ndi ndani a Gadama kuti muwatsogoze tikadawakonda anaakwiyitsa kuti amatenja achete oti akane kuwakhululukirayo chinali chilungamo chotani tiuzeni ndipsi chochitikira m'mimba mwachete mwa nkhalango makhoti alipo mabisa anji kuthambani

Mabango ochitira umboni upandu afotokoza mokhoma zomwe anaona. Mitengo yokumbatira wopita polasidwa yalengeza ndi mwazi wosafufutika izo inathirira umboni dzana. Mbiri yolizayi ndi gwero la chinyozo ndi chipsera chopsetsa mtima fuko. Pano pamfera nduna pofuka ndi ukali. chimake cha mafufutu osayiwalidwa anduna ndi phungu nzawo fungo la imfa lochita kachi silidzatha pano pachiliza choliza bongo poyesa kujambula modekha malodza anagwa apa kalelo asilikali pobzola kwa mtanda maso akati thaa pa chipilala ichi chachikumbutso cha misozi mutu umangoti kukukuku misozi nayo ichita yoliyoli amalitiro osamutsidwa aja potikumbutsa chimbiya cha mdima chozunza